ịgabigachara ihe niile a nata o wee dị gị mkpa na ị ya-abịa ka afụ ndị otu gị rapụrụ ogologo oge a ọ na-abụrụ na ị kpachara anya rapụrụ ọ bụrụ akwụkwọ ka ị ga-efu ọ bụrụ ọrụ oyibo ka ị chọka nọọ arụ ọmụmụ na ịrapụ na ịrapụrụba ka i wee nwetuo mmụọ na okwu ị na-ekwu ma ndị atụrụ n'ilu ma ndị ekwupụtara ekwupụta ntị na-anụ ihe dị n'ime ha nụrụ nụ maka ịgwa anyị onye si na stroke pụta otu a nke nwa na onwe gị na-aga ije o nwere ndị ara aga ije o nwere ndị na mmiri ahụ goro ebe a ma eribere onye nke ya emebere mana ọ mara na ọrụ ọgụ ahụ ihe kwadoro ọnụ ka ndị igbo si

ọkammụta ekwuchago ihe niile onye ọbụla ị dara aka ebe a ọnọdụ o nyere m o nwere onye ọbụla nọ ebe a na-ama eme ihe ma nwoke ma nwaanyị kama na mmadụ niile ama abụ isi ọ ga-enwerịrị ofu onye a ga-asị nọdụzie ka o wee bụrụ na ihe na-aga ka ana m ekene onye ọbụla wee na-ayọ unu biko ka anyị were ofu obi wee rụọ ọrụ a ka o wee gaa n'ihu

n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ enyemaka dị n'afa onye nwe anyị osebuwa nụrụ arịrịọ anyị osebuwa nọnyere unu papa dị nsọ anyị kwụrụ n'ọtọ ugbu a icheta otu onye n'ime ndị otu anyị ndị sụbakwa igbo bụ Agbalanze ya bụ mmasị gị iduru n'etiti anyị ọ gị bụ chi nke na-enye ndụ chi nke na-ewerekwa mgbe o ji amasị gị mana anyị ma na onye ọbụla nwụrụ anwụ n'ụwa bụ mgbanwe na ọ bụ ụla ka a na-alalụ na ebe anyị afụzi anya n'iru bụ mbala igwe ebe a ga-adị ndụ ebebe ebebe a na-ayọ gị n'isi nwaodibo gị Agbalanze n'ihi nke ọ na-anụ ọkụ n'obi na-agba mbọ ka o soro gbasaa ozi gbasara ndị igbo anyị bido sụwakwa igbo ọfụma ọ kachasị ndị merigoro nchezọ ndị na-asụzi bekee na-asụzi ihe dị iche iche asụsụ dị iche iche hapụzie ana ebe a mụrụ anyị nwaodibo gị a bụ Agbalanze so n'otu n'ime ndị na-agba mbọ maka ya bụ sụwakwa igbo papa ugbu ọ bụ mmasị gị iduru ya n'etiti anyị a na-ayọ ka i nye ya aṅụrị ebi ebi n'eluigwe n'aha jizọs kraịst bụ onye nwe anyị Amen. n'otu aka ahụ ka a na-ayọkwazi n'isi nwaodibo gị bụ onye isi onye ndu onye ntụziaka n'ihe gbasara ya bụ asụsụ igbo sụwakwanụ igbo bụ ọkammụta Peter Ejiofor onye ka eji ọhamadike wee malụ papa dị nsọ a na-ekele gị maka na ọ gị bụ chi nke na-agwọ ọrịa agwọ ihe kpatara ya nụ onye ọbụna bịara n'ụwa ga-ayarịrị arụ mana ihe a na-ayọ bụ a yaa ka a dịkwa mma wee bụrụ na ọ bụ mmasị gị bụ chineke nwa odibo gị nke nọ n'arụ nnukwute arụ nsogbu nke ndị oyibo na-akpọ stroke i wee mee ka ọ yachasịa ya bụ arụ yachasịa ya nke o sigoro na ya wee ga- gafelu n'ụwa nke ọzọ mana gị bụ chineke sị na ọrụ ọ ga-alụ na ọ lụchabeghị ọ kachasị ihe gbasara ya bụ sụwakwa igbo i wee kpọ ka ịgbasi ike ka n'arụ ka na mkpụrụ obi nọnyere ya ebe ọ nọ ị zọọrọ ya ndụ wee mee ka ọ bụkwa onye dị n'ala ndụ n'ụbọchị nke taata a na ka ịgbasi ike ka n'arụ ka na mkpụrụ obi ihe arụ isi ike arọ ndị nke ọ ka ya-anọ n'ọdịnihu dinwenụ gbanyekwazi arọ n'i- na ndụ ya etu i si gbanye na ndụ ndị ụfọdụ n'oge agba ochie papa dị nsọ ana m ayọ gị n'isi nwa odibo gị ọhamadike ọkammụta Peter Ejiofor mee ka ọfọ ịdị mma nke egbuchi njọ Amen. Ihe tụtụrụ dị mụ n'ahụ. Amen. Jesu